bụ ndị members of this great club of our Igbo people ee anyị na-afụ ichie Fred Okwutọ bụ chairman isi ichie uche ọdịmfe dị alọ isi ichie ụzọ bụ ndụ igwe isi ichie chiaghanam ọ ndị ọma ndị ọma ichie akụkalịa a na-amụrịkwa anyị ma na anwụ ụdị na ị agbasa iru nwanne daalụ akụ ilili nne daalụ isi ichie oke nweke nna bụ enyi ichie ezugo nna nnukwu nwa injinia emma ọdịmgbe isi ichie ben okpala ome na nwayọ secretary anyị o nwa chinamelife chauti daalụ vice president ichie cultural club ife mebulu mma n'oko sam okonkwo ah, onye du satin nwoke ọma okwulora sapo nnọnụ diji n'ụmụoji ịkala aka nwanne o daalụnụ idi ugonabọ na ụmụ n'obosi akụ na-ebi okwu nnukwu mmadụ dịka izu onye ọma ije eje anyị daalụ eze chukwu ọgalanya daalụ nnukwu nwa onye ọ ga-adịlụ mma daalụ ome mgbe o ji ọgalanya n'ọba daalụ chi chebeli chikwubali n'eziowelle nnọnụ nwa zodakụ na abatete nnukwu nwa daalụ akụnyi n'ụmụoji ịkala aka nnọnụ obi sobe nwanne m daalụ nnọnụ agụ nna ya na abatete nnukwu nwa agidi wa n'enugwu agidi nwa chinemelụ nọ ije idi Deme, thank you. Ngenge n'Amawbia, Ufondu, Ugonabọ n'Ụmụoji, daalụ eze dị n'obi na abatete, daalụ mmụọ nọ na mmadụ, nwoke ike, daalụ nze na-asụ anya nnukwu mmadụ, ịkala aka, akụ ịkalịlị akalị n'Idemili, akụkalịa nwanne ogo isi n'obodo prezidenti ndị idemili anyị na-asị gị nnọọ nwanne m ee didadi nnewi niine daalụ ọnwa a sị gị tibelụ ọra ma ndị mma ma ndị njọ ọ nwanne kubana nnọọ mmadụ abụrọ chukwu dọkịta nnọọ nwanne m o akụ udo worldwide ee uche egbuchunam nwanne akụ udo na ogidi nna nyelugo na abagana nwoke ike nnukwu nwa ahụ daalụ mmiri dọrọ edo n'ojoto ọ dị nkenke eme ile nwanne m o oke osisi na-ekene ya Ha! mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ nnukwu mmadụ na nkwelle ezunaka akụ lulu ụnọ nnọọ nụ ichie okigbo david ilani n'ogidi nnọọ nụ ichie eze ugwu nnukwu nwa anyị na-ekene ya uhe nze ọgaranya nkwụcha abụrọ ụjọ nkwụcha abụrọ ụjọ ide mmụta ọnwụdiwe ọgaranya omelọra na isu njaba onye ọma ka ị bụ anyị na-asị gị nnọọ ọsadebe omelọra ka ị bụ daalụ nwanne m ọra nwezu akụ na ogidi nnukwu nwa e ji eme ọnụ onye ọ ga-adịlụ mma a na-eto ọgaranya daalụ nwa chi na-emelụ ife n'ọraukwu akụ na abụọ nnukwu mmadụ anyị na-ekene ijele idemili patrik anwụna onye ọma anyị na-ekene ya o. ee eze ma nwanne ya nnọọ eze kwesịrị eze kwesịrị onye ọma mbọsị ụtụtụ ị kara aka sabi sabi nwa chi na-emelụ ife anyị na-asị gị nnọọ bi bi ezi ọgọ onye ọ ga-adịrị mma anyị na-ekene nna mụrụ ụgwọ ọsọ onye ọ ga-adịrị mma thank you so much ụbaka nweke nnọọ nnọọ ịtali obosi ịtali obosi ee ichie onye ọ ga-adịrị mma dọktọ toni ọnọnye ọkụ nwa na obosi nwanne m ị chara acha ọnwa na-eti eti ka ị bụ daalụ nụ ichie ekenegwu ichie ekenegwu ị kara aka ee nwa chinemelụ chinyelugo daalụ eze nna ya na otolo nnewi akpọba akpọrọ ịma na onye ilo na-akpọnụ ị kara aka nwanne m o